ala ye o ɲumanyaba min kɛ o ala ka kan ka fo o la siga t'a la ayidara o kɔfɛ namu an bɛ sɔli an ka kiraba in kan ni muhamadu don sallallahu alaihi wasallam an bɛ sɔli dafɛnw kuntigi kan an bɛ sɔli kira laban kan o kɔfɛ an bɛ sɔli a so dungɛ sanimanw kan a n'a ka sahaba ɲumanw n'an bɔra yen an b'an ka foli ɲɛsin buguni an ka faama minnu bɛ yan ni ala ye olu de kɛ an ka ɲɛmɔgɔw ye bi an b'u fo a soda bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an ka karamɔgɔw alimamiw ɔhɔ wajulikɛlaw ɔhɔ diinɛ tɔn ɲɛmɔgɔw tiɲɛ fɛn o fɛn bɛ buguni ɔhɔ ka taa se kerecɛnso fila ma ɔhɔ an ka foli b'u bɛɛ ye bɛɛ foli minɛ kerecɛnw nana an fo ɔhɔ wulada in na ɔhɔ an ka foli b'u ye tiɲɛ buguni karamɔgɔw an ka foli b'u ye bɛn min b'u bolo yan u ka dɔ fara a kan
u ka dɔ fara a kan min ɲinina an fɛ o y'o de ye hasidi ye kafiri de ye hali n'a bɛ seli wulibali don dɛ wulibali don maa o maa n'i kalanna ka kɛ karamɔgɔ ye ka tila ka kɛ ɲɛngo ye e ye kafiri ye hali n'i y'a ka dugu alimami ye kunfɛ kuma tɛ ayi o tɛ n m'a fɔ n kunfɛ n bɛ ka k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ka hadisaw de la min tɛ se ka sɔsɔ
kira ko shay'ani la yajtami'ani fi qalbi mur'in wahid al-imanu wal hasad Allahu akbar kira ko fɛn fila bɛ yen ala ti sɔn fiyewu o ka don dusukun kelen na
fɛn fila bɛ yen a fila ti ɲɔgɔn sɔrɔ dusukun kelen na ni kelen bɛ yen kelen tɛ yen kira k'o ye mun ye ka da ala la ka tila ka kɛ hasidi ye ko nin fila tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dusukun na ayi o tɛ kɛ o la an ye min ye buguni kabini kunu fɔ bi an b'u fo
n'o ye bɛn ye n'o ye kelenya ye ala y'o de ɲini an fɛ farida de don ni min y'a fara i bɛ taa jahanama kɔnɔ fana ala de ko ten wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu el amru wa nahayi a ye ɲɔgɔn sɔrɔ a y'a kelen de la a y'a kɛ a kana kɛ ala ko cogo di a ye bɛn ala ko cogo di a kana fara anw karamɔgɔw de ka kan ka kunfinw kala o la kɛnɛ kan mais ni kunfinw ɲɛ bɛ an yɛrɛ la farafarali la u b'u jigi misɛnya dɛ siga t'o la u ti da ko yɛrɛ la bilen mais an bɛ fɛ kunfinw hmm. n'a ye min ye karamɔgɔw la o kana a siga ala ka diinɛ na parce que ala kira y'a bɛɛ fɔ k'a ban a ko diɲɛ ti wuli fiyewu fo karamɔgɔw de ka kɛ danfɛn min ko ka go ala ye a ka dugukolo kan danfɛn bɛɛ ye k'o ye o kuma karamɔgɔw de ye kira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam a tigi y'a fɔ siga
kuma na karamɔgɔw an k'an jija an kana sɔn k'o fugula don alahu akubaru siga t'o la an ka ɲɔgɔn minɛ wala ala tilala a ka baara la pewu alahu akubaru ne nisɔndiyara siga t'a la vraiment an bɛ buguni fo tiɲɛ a cɛ n'a muso bɛɛ a denmisɛn n'a maakɔrɔba bɛɛ alahu a kerecɛn n'a silamɛ bɛɛ tiɲɛ ni n bɔra yen naamu fɛn o fɛn bɔra dugu min na ka na fara buguninkaw kan ɔhɔ an bɛ dugawu k'u bɛɛ ye tiɲɛ bɛ kɛ an bɛ tila ka ala fo ala min sɔnna oh. an ka se ka sigi ka dakurunya fila fɔ oh.
ka sɔrɔ an yɛrɛ jigi kun t'o kan n ye karamɔgɔw sɔrɔ yan a n ko n b'a jalaki a jo tɛ n na dɛ oh. eh, an natɔ kalan kɛ sa ka na ko kalan tiɲɛna ka aw moriw to yan aa ah, ko n b'a tɔgɔ tiɲɛ dɛ ah, u y'u débrouiller koyi ala fana sɔnna tiɲɛ siga t'o la eh, moriw bi yan waliyuw bi yan tiɲɛ siga t'a la mama bi yan ɔhɔ a bɛ yan n'a n'a ye min fɔ ala ye a bɛ sɔn ee an karamɔgɔ b'an kɛrɛfɛ yan ɔhɔ sabali ni muɲu ni yɛrɛ dɔgɔya min b'a la Naam. ni nin kumana ala fɛ a bɛ sɔn tiɲɛ siga t'o la
waliyuw fana bɛ yan walahi a caman de bɛ yan tiɲɛ kuma na alihamudulilayi an sera ka miniti fila sɔrɔ ɔhɔ ka se ka kuma buguninkaw fɛ siga t'a la ɛɛ buguni musow an b'aw fo u ye foli minɛ a ni ce allahu akbar cɛw ni ce cɛ musow ni ce allahu akbar ah! diinɛ in muso t'a kɔfɛ fɛn ye dɛ ayi ayi mɔgɔ fɔlɔ min ye dulɔki tigɛ kira la k'a tɛmɛ tɔw kan ko a k'i da ka sunɔgɔ k'a lafiya muso de don cɛ tɛ dɛ allahu akbar

a n'a ka miliyardɛriya k'i yɛrɛ di ala kira ma sallallahu alaihi wasallam ka k'a muso ye allahu akbar seyidatu khadija siga oh. musoya tɛ ko fitinin ye ayi silamɛya bolo allahu akbar o de la maka minɛ don y'a dɔn ko gɛlɛyara kira bolo a bɔra o bɔra siga a ye makan bila ko gɛlɛyara a ye tiɲɛ bi yɔrɔ o yɔrɔ degun bɛ yen nka fura min b'a la ala y'o fɔ ko fasbir li hukmi rabbika oh a jira muhammadu sabali oh ala ka kiiti ye allahu akbar kira bɔra siga a taara maka ɛ madina oh ala y'a se juguw la a ye maka minɛ naam maka minɛ don oh kira bɛ hinɛ kojugu allahu akbar silamɛ ka kan ka hinɛ siga t'a la kira ko n sera n juguw la naam u ko k'u bɛ don maka kira ko maa ti don siga e u ko kira ma mun kɛra a ko la ko maa ti don allahu akbar ko n'an donna su fɛ mɔgɔw hakili bɛna wuli ni mɔgɔw hakili wulila taafan tɛ mɔgɔw la ala y'an se makan na nka an ti maka minɛ su fɛ an bɛ si kɛnɛ ma yan ni dugu jɛra ni ala ka diɲɛ ye an bɛ don maka kabini o yɔrɔ la nafigiw wulila ɛɛ cɛ y'a faso kanu de y'a minɛ cɛ y'a faso kanu de y'a minɛ ni nafigiw tun bɛ ala kira nɔfɛ de la olu de y'a sɛgɛn kojugu ne m'a dɔn dɔnnibaa jumɛn bɛ ala ka dugukolo kan k'o b'a fɔ ko a ti fɔ ko kira ka sahaba dɔ man ɲi kira y'a ka sɛgɛn sɔrɔ jɛni fɛ o sahaba nafigi minnu tun b'a nɔfɛ kira ka ɲani sɔrɔla olu de la k'o tɛ se ka fɔ kabini o yɔrɔ la nafigiw wulila ko ko kira ko cɛ faso kanu y'a minɛ allahu akbar siga kira ko sɔlasilam an bɛ si yan allahu akbar ni silamɛ sera a bɛ yafa siga t'a la o don n'i bolonkɔni sin tan dɔrɔn maa ti balo makan k'o don a bɛɛ bɛ faga k'a ban tiɲɛ siga t'a la hɛrɛ bɛ si fana mɛ kira ko la dɔ nana kira ɲininka ko e bɛ si min ko e bɛ t'i ka so a ko so bɛ n bolo wa kira ka so n'o ye seyidatu khadija ye min d'a ma u nalen madina kafiriw y'a feere mɛ kira ko an bɛ si yan an bɛ si kɛnɛma de an tɛ don makan dɛ bon silamɛw kan ka nin bɛɛ de ta ka ibaru ta nin na ka taasi ka miiri an bɛ kira min nɔfɛ a kun bɛ mun kɛ mɛ anw silamɛw bɛ min fɛ bi asafurulayi anw selilaw bɛ min fɛ bi jango selila karamɔgɔw n ka karamɔgɔ dɔ lebutɔ ye n ka karamɔgɔ dɔ malotɔ ye ne yɛrɛ ka n jija ka karamɔgɔ dɔ malo e bɛ ala kira nɔfɛ ayi i tɛ foyi nɔfɛ kulubali ah, ala ko bɛ min ayi o tɛ yen i ka kan ka fɛn min sutura n'a malola i man ka sɔn fɛn min ka malo k'i balolen to ni e yɛrɛ ko i b'o malo ni mɔgɔw bɛ ko dɔn u b'a dɔn i tɛ ala fɛ i tɛ ala kira fɛ sahaba nafigi minnu ye kira degun dɛ o bɔnnaw don tiɲɛ alahu akubar aa zamzam siga t'a la fiyewu ayi yɛlɛmabali don fɛ an ka silamɛya histoire bɛɛ ye taasi ni miiri de ye tiɲɛ ɔ n bɛ na alahu akubar ala kira kisi nɛɛma b'a ma ɔhɔ aw ka ɲininkali kɛ histoire la ɔ a selen maga na ka fanga sɔrɔ siga a ko an ti don maga an bɛ si yan alahu akubar ɔ a sira min a ko k'a ka tilisi gosi a muso kaburu la seydatu khadija maa o maa ti ɲuman dɔn kafiri don ten siga t'o la hali n'a bɛ seli u kana tromper ni seli in ye sa ayi o ko tɛ cɛ dɔ de tun bɛ yɛlɛ jumadonya fɛ yanni kira ka na ale de bɛ yɛlɛ minibaru kan ka kira mankutu muhamadu bɛ tan ala de ye madinɛkaw sɔn muhamadu bɛ tan ala de ye nin kɛ madinɛkaw ye a ye ɲininkali kɛ kafiri sara cogo di ale de bɛ ala kira mankutu yann'a ka na juma na ni kira donna ale bɛ sɔrɔ k'a sigi kira bɛ kutuba kan a ye kafiri sacogo ɲininkali kɛ seli ko don wa ayi o ko tɛ kisi nɛɛma b'a ma a ko a ye n ka tilisi gosi n muso kaburu kan o y'a sɔrɔ a muso sara seydatu khadija u ye tilisi gosi yen kira nana don k'i da yen de a muso kaburu muso kɛrɛfɛ kaburu kɔnɔ ka kunun barika da a muso ye muso in ye kira ta a ye fɛn bɛɛ k'a ye mɛ muso fatura san min na kira binakɛ fatura o san kelen jigiya nɔgɔyara a mɔkɛ o bɛɛ banna o kɛra min na gɛlɛya wulila kira kan a ma se ka to jigi bɛ yen o ala de ye fɛn dɔw kɛ jigi ye n'o bɔra i bolo dɔrɔn ala kana an jigi tigɛ ala de ye fɛn bɛɛ jigi ye mɛ ala tilala ka fɛnw kɛ ɲɔgɔn jigi ye tawuhidu ko t'o la dɛ ni minɔgɔ y'i minɛ ala bɛ yen o mais n'i y'i bolo kɔrɔta ala ala ala tawuhidu minɔgɔ bɛ ne na ala ala minɔgɔ b'i fa k'i tɛgɛ jalen to. alors ala bɛ yen mais ala ye hakili dɔ d'an ma ko an ka fɛn dɔ kɛ cogo dɔ ye k'o bɛ mago dɔ ɲɛ an ye a bɛɛ bɛ bɔ ale ala de yɔrɔ mais a ye fɛn dɔ bila k'o bɛ fɛn dɔ kɛ fo an ka jɛn ni nin de ye kira kisi nɛɛma b'a ma silamɛw kan k'u janto nin na ni mɔgɔ min ye ɲuman k'i ye kana ɲinɛ kana ɲinɛ mɔgɔ ka ɲuman kɔ kafiri kafiri n'a fɔra an fɛ yan ko kafiri sinon ko selibali non non non kuranɛ jiginna ka kafiri tɔgɔ sɔrɔ arabuw fɛ yen a bɛ fɔ jɛni ma arabuw fɛ arabukan na ko kafiri kafiri de kɔrɔ ye ɲuman dɔnbali arabukan yɛrɛ la quoi tiɲɛ siga t'o la mais diinɛ y'a ta ɔhɔ diinɛ y'a ta ɔhɔ k'a bila mɔgɔ la min ma ala ka ɲuman dɔn alahu akubaru siga t'o la ala y'i bila i ba denso kɔnɔ kalo kɔnɔntɔn siga ɔ a ye taa dɔkitɛriw fɛ yen ɔhɔ eh, sage femme ɔhɔ o ye bi de ye siga t'o la sisan o ye bi de ye tiɲɛ a ye t'i pese ɔhɔ taa eko kɛ Ɔhɔ. o ye bi de ye o Tiɲɛ. anw bɛɛ bangena eko kun tɛ farafinna yan tiɲɛ alahu akubaru sigei ala y'i bila i ba denso kɔnɔ kalo kalo kɔnɔntɔn ɔhɔ dɔkitɛri t'i lajɛ alahu akubaru i ti furakisɛ kunu ayi i ti taa pese alahu akubaru sage femme tɛ yen tiɲɛ siga t'o la ala de bɛ ka k'i kɔlɔsi alahu ka akubaru tila k'i bɔ k'i balo tiɲɛ anw tile kɛra tuma min na o y'a sɔrɔ eko tɛ yen sigei a ye kɔnɔma pese tɛ alahu akubaru mais bi oh! ni muso ye kɔnɔ ta den bi san de alahu akubaru siga t'o la i bi wari bɔli daminɛ peseli daminɛna pikiri daminɛna furakisɛ kunu daminɛna a kana kɔgɔ dun o nasɔngɔ bɔ daminɛna o denw dɛ anw ka kɛnɛ n'u ye anw ka kɛnɛ n'u ye n bɛ fɛ k'a f'u ye ala de ye mɔgɔ danna ka se yen siga t'a la e ka bange ko ala k'e fitininima lana e ka kɔrɔbaya i jurangolo b'i yala i bɛ sugunɛ kɛ i ti maloya fo i yɛrɛ nana ala ye hakili d'i ma k'a fara fara ɲɔgɔn kan fo bi i maloyara i ti sɔn abada hali mɔgɔ k'i kanangolo ye janko k'i jurangolo ye kumana ala min y'o bɛɛ k'i ye e kɔrɔbayara a fɔra ala bɛ yen e ko ala tɛ yen ko e kɛra fitiriwale ye kumana arabukan na u b'e wele diinɛ na ko kafiri ala ma fitiri wale ala ma alahu akubaru o ye wulibali ye a jira a ye ɲuman dɔn walahi siga t'o la
an ka kira sira muso kaburu de la alahu akubaru fatuhu maka siga an bɛ nin bɛɛ fɔ ɔhɔ an ka miiri ninnu na walahi silamɛya tɛ an ka ɲɔgɔn neni
ne ye nin fɔ siɲɛ caman mɛ e saralen don min kama ni maa min ko a bɛ e bɔ ten o tigi fililen don nka min ma sara a kama n'o bɛ ala fɛ o bɛ dan ala danyɔrɔ la n bɛ fɛ ka mun fɔ anw ka diinɛ ma an ka mali yɛrɛ ta exemple la ne tɛ silamɛ si dɔn mali kɔnɔ bi ko a tigi bɛ wajuli kɛ ko maliyɛn don bi i wolola ka wahabiyaya sɔrɔ yan siga t'o la
i wolola ka sunamɔgɔya sɔrɔ yan i wolola ka tijaniya sɔrɔ yan i wolola ka n t'a si la sɔrɔ yan siga t'o la i y'u sɔrɔ yan wa u sɔrɔla yan
o tuma na ni an nana nin bɛɛ sɔrɔ anw ye wahabiya sɔrɔ an ye a tɔgɔ ye di sunamɔgɔ sɔrɔ tijaniya sɔrɔla kadiriya sɔrɔla shafiya sɔrɔla ne tɛ nin si la bɛ yen an y'u bɛɛ sɔrɔ yen n'i y'u bɛɛ sɔrɔ yen kaban i bɛ taa k'u bɛɛ to yen o tuma na e ye mun choisi nin bɛɛ la e ka taabolo ye jumɛn o ta o ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka maa wɛrɛ ka taabolo bonya bolo a bɛ fɔ olu de ma ko silamɛw a nka ni ne ta tɛ maa o maa mana ta kɛ n'o tɛ ne ta ye n'i lebu o ye firawunɛw de ye siga t'o la ah, jamujamu
alors an silamɛ dama foyi tɛ yen min b'an dɛsɛ ka bɛn siga t'o la kɛlɛ t'a la o ayi o t'a la e ko ko e tɛ mawuludu fɛ dalilu b'i bolo ko a ti bɛn alihamudulila o t'i ka danaya o y'i ka danaya ye liberté kan ka to bɛɛ bolo i k'i ka miiri kɛ ka fɛn dɔ ɲini o e ka miiri y'a yira an'i ka kalan ko mawuludu ti bɛn où est le problème problème tɛ yen mawuludu ti bɛn e fɛ o y'i ka kalan ye mais ne y'a kalan cogo min na ne ka dalilu bɛ n bolo mawuludu bi bɛn e dun y'a dɔn fo ka taa diɲɛ wuli hali ni ni jinɛw nana e tɛ se ka ne bɔ n ta kan. ayi alahu akubar o tɛ kɛ. o tuma na mun bɛ yen. ne to n ta kan. wala. kuma i ka mɔgɔw fɛ don o don a f'u ye ko mawuludu ti bɛn mais na n'i ka dalilu fana ye i k'o d'u ma ko mawuludu ti bɛn ne min ko mawuludu bɛ bɛn ne fana bɛ n ka mɔgɔw wele mawuludu bɛ bɛn n bɛ na ni n ka dalilu ye n b'a yir'u la o tuma na diɲɛ bɛɛ mana dalilu ninnu mɛn ni min y'i ta faamu o bɛ fara e kan ni min ye ne ta faamu o bɛ fara ne kan kɛlɛ bɛ min kɛlɛ tɛ yen aa zamzami alahu akubar nka n'a ma kɛ ne ta ye maa ti si nin na e ye jɔn ye ninnu de ye silamɛya firawunɛw ye tiɲɛ siga t'o la u tɛ ala fɛ u tɛ kira fɛ ayi i bilala ka na taa nin de défend ɔhɔ wa a fɔ k'o don dɛ siga alahu akubaru a bani cɛ fila delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ donso fila don ɔhɔ u taara tile kungo kɔnɔ ala y'a kɛ ɔhɔ donsoya u ma kungo ma diya siga mais u natɔ ɔhɔ u ɲɛ bɛ gingin dɔ sigilen la duguma a donsokɛ ko kelen ma ko eh, sogo filɛ i n'a fɔ ko sinɛ filɛ sinɛni filɛ e eh, donsokɛ dɔ in y'a lajɛ tan e o ko ko sinɛ tɛ dɛ a ko sinɛ don Eh, a ko n ka cɛ ɲɛ b'a la koyi sinɛ tɛ dɛ a ko ne yɛrɛ ɲɛ b'a la sinɛ don alahu akubaru siga o tuma na u u taamana ka na ɔhɔ fo ka na surunya na cɛ bɛ ka k'a fɔ cɛ dɔ ye ko kɔnɔ don koyi cɛ ko ko kɔnɔ tɛ ko sinɛ don alahu akubaru siga u sera a ma min kɛ a panna ɔ alahu akubaru u ɲɛ bɛ kɔnɔ taatɔ la tee

a ma i ma silamɛw man kan ka kɛ sentinelle ye ayi i bɛ sentinelle kɔrɔ dɔn wa ɔhɔ walawala ko i jɔ yan alahu akubar kana to maa ka tɛmɛ yan siga ah chef de y'a fɔ siga t'o la chef ye ordre di ka ban e k'i jɔ yan kana to maa ka tɛmɛ yan tiɲɛ kuma duman de b'o la ayi i b'i jɔ ah non n'i nana a b'a fɔ non taa yen fɛ n'i ko i bɛ kuma cogo cogo non consigne de dira ko maa ti tɛmɛ santinɛli jɔra ko maa ti tɛmɛ maa bɛ tɛmɛ de a tɛ tɛmɛ o kuma na silamɛ ti kɛ santinɛli ye ten tiɲɛ don hali n'a panna o ye a dir'i ma ko t'i jɔ ni nin ye nin kana bɔ i bolo dɛ n'i ko i b'o far'i kan o ti sɔn parce que o ta dilen don a ma o ka sɔrɔ b'o la n'o faral'i kan a bi bin siga t'o la o de y'anw ka silamɛya gɛlɛya mali la yan walima afiriki yan walima diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ siga t'o la o don an tɛna don histoire la bi
mais ni dɔɔnin farala si kan hali n'o ma kɛ wajulikɛ yɔrɔw la silamɛya ye mun ye mun donn'a kan silamɛw ma bɛn mun na u fara kun ni dɔɔnin farala si kan kunfinw bɛn'a sɔrɔ siga t'a la a dafalen ni ala sɔnna n bɛ fɛ ka min fɔ ye kunfinw n b'a dɔn an min min bɛ fɔ u b'a dɔn Allahu akbar parce que Ala y'an bɛɛ da ko an ka kɛ silamɛ ye voilà mais a ko baganw sen t'a la ayi Allahu akbar olu t'a la mais mun na a ko anw ka kɛ silamɛ ye Ɔhɔ. anw mɔgɔw Ɔhɔ. ko a ye hakili di an ma Allahu akbar o don o hakili miiriya kɔnɔ Naam, i bɛ tiɲɛ ni nkalon dɔn siga t'o la ni kuma fɔra jama ye a bɛ faamu ni hakilitigiw bɛ yen n'u y'a analyser u b'u taa fan dɔn siga t'o la n bɛ fɛ k'a fɔ silamɛya ye diinɛ min ye a donna mali kɔnɔ don cogo min na maliyɛnw y'a minɛ minɛ cogo min na n'a sɔrɔla tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kun b'u bolo bilahi mali kun bɛ ja sous-région bɛɛ ye tiɲɛ siga t'o la o ye wulibali yɛrɛ ye
silamɛya b'anw bolo yan cogo min na c'est à dire selila ka ca yan cogo min na misiri ka ca cogo min na karamɔgɔ ka ca cogo min na n bɛ ala fɛ ka ca cogo min na ni tiɲɛ kun fɔr'u ye mali kun bɛ lafiya. siga t'o la Allahu akbar o ye tiɲɛ mali kun bɛ lafiya. Allahu akbar o ye tiɲɛ parce que u y'an ka bazi bazi de man ɲɛ an fa bɛ ka ka nɛni nin de la an ba bɛ ka ka nɛni nin de la dɔrɔgutalaw bɛ ka ka sara u k'an nɛni nin de la hasbuna allahu wa ni'mal wakil silamɛya bazi min dira maaw fɛ yan n'an y'o kɛ bazi ye o de y'a o de kɛra tiɲɛni ye alahu akubaru mun dira aw ma yan ɔhɔ seli sigee ɔh sun alahu akubaru jaka bɔ hiji tee siga t'o la a banna hewu ɔ n'i ka dɛbɛnnin yeri i bolo dɔrɔn k'i ɲɛsin alahu akubaru ɔhɔ aw de ye silamɛ ye sa sigee mɛ o alahu akubaru in kɔnɔ ɔhɔ i bɛ walimuso tigɛ tee i denw bɛ ka ka wolo wali duw kɔnɔ tee alahu akubaru o caman hasidi tɛmɛn d'i kan alahu akbar sogo kɛnɛ bɛ ka taa don i sɛnɛkɛɲɔgɔn ka foro la k'a ka foro ka tiɲɛ siga alahu akbar furamugu bɛ ka yuguyugu ah. cɛ ka bitigi da la k'a garisɛgɛ ka nagasi alahu akbar siga a bali a bɛɛ de ta ye alo mɛ ni mikoro ko alahu akbar a daminɛna dɛ a daminɛna siga amara e labɛnna hɛ misiri welela dɛ kala kala alahu akubar a banna
a jira gɛri in ye nin de ye tiɲɛ siga t'o la an bɛ sa a kan dɛ tiɲɛ a nɔn nɔn nɔn an tɛ rekile ayi alahu akubar galofi mɔgɔ bɛ sa misiri kɔnɔ kafiri min sara a ka boli kunna a ka kus'i ye ala fɛ

ne ye hakili jiginna aya suran kelen dama ta kunfinw dama hakili jiginni tɛ dɛ ka an karamɔgɔw fana hakili jigin kuranɛ de y'an ka fɛn bɛɛ ye kuranɛ de y'an ka fɛn bɛɛ ye hadisa minnu fana ni mutawaatiriw don o faralen bɛ kuranɛ kan hali min tɛ mutawaatiriw ye n'a kɛnɛya sabatilen don o faralen don kuranɛ kan ka baara nɔgɔya silamɛw bolo siga t'o la anw bɛ baara k'o de kan siga t'a la mɛ kuranɛ n'a kun faamuna mm. an tɛ kɛ tan ayi alahu akbar siga t'o la n bɛ fɛ ka mun fɔ
an bɛɛ bɛ kuranɛ kalan kuranɛ karamɔgɔ bɛɛ sunkalo fɛ bɛɛ bɛ tafsiri a bɛ tafsiri ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ karamɔgɔw bɛ sigi ko an bɛ tafsiri kɛ mɛ i yɛrɛ bɛ karamɔgɔ dɔ ka tafsiri lamɛn a bɛ ka ka kuma ten c'est-à-dire a bɛ ka ka lɛtiri kalan kuwa ala ye kuranɛ min jigin a bɛ ka k'o de fɔ dɛ mɛ a bɛ ka lɛtiri de don mɛ detayi ayi o t'a la
ka ta'ammuku kɛ fana fi talabi lahi litilika al-aya aw sura o tɛ yen ayi o t'a la n'i bɛ ka ka kuranɛ kalan kuranɛ ye ala kumakan de ye ka n'a di an ma n'i y'o lɛtiri kalan ten walima k'a disikuru kalan ten sans détail i yɛrɛ m'i miiri a kɔrɔ la i m'i miiri ala mago bɛ mun na o kuranɛ foyi t'e bolo o de degun b'an kan kuranɛ y'a ban koyi kuranɛ y'a ban n'i ye suran kelen dɔrɔn ta wa shamsi i y'a dɔn bɛɛ b'o dɔn o dɔnnen don wa shamsi duguma suran don o don alahu akubar ayi dira
mais n'i ye wa shamsi lajɛ k'a kalantɔ lajɛ an ka karamɔgɔw fɛ tafsiri la kalandenw ye i bɛ bana na
wa shamsi dama tɛ dɛ kuranɛ bɛɛ
ye tafsiri la i bɛ bana bilayi parce que i yɛrɛ b'a ye karamɔgɔ bɛ ka min fɔ a tɛ ka ka hakili boli ala ka kuma kan
a tɛ ka ka ala ka jalala lajɛ a kumatɔ a tɛ ka k'a lajɛ nin kuma in kɔrɔ ye di wa shamsi ta kalenko wolonwula de b'a la mais n'an yɛrɛ y'a lajɛ dutigi cɛkɔrɔba diminen a ka du kɔnɔ a ko n kalenna ala la duden bɛɛ b'a lamɛn yɔrɔ la a bɛ fɛ ka mun fɔ siga t'o la dutigi diminen k'i kali duden bɛɛ b'a lamɛn a mun bɛ yen musow b'a lamɛn siga t'o la a denw b'a lamɛn mun bɛ yen bua y'i kali bua y'i kale kabini o yɔrɔ la e e hakili ye fɛn dɔ sama ka ban siga t'o la ko an k'a lajɛ mun bɛ yen ɔhɔ mais matigi kalenna naam sigi i tɛmɛn'o kan lɛtirilama alahu akubar ɔɔ
ko i m'a faamu a m'a faamu wa shamsi dama lajɛ ala ko wa shamsi kɔnɔ a ko wa shamsi wa duha
ne ala kalen don tile la min kɛnɛ bɛ ka yeelen bɔ aw ye wal qamari iza talaha n kalenna kalo la ni tile binna a b'ale bɔlen ye n kalenna o la
a ma dan ye dɛ a ko wal leili iza yaghshaha ne ala kalenna su la n'a dibi donna mais nin kelen o kelen kale nin kelen o kelen i bɛ kalo k'a kɔrɔ kan k'a fɔ kalandenw
recherche scientifique yɛrɛ ka ɲinini na wa shamsi wa duhaha kabako ba de bɛ yen
tile n'a yeelen mais ka sɔrɔ tile bɛ se ka bɔ yeelen t'a la kabako dama bɛ na recherche tigiw yɛrɛw fɛ minnu tɛ silamɛ fiye wal qamari iza talaha n kalenna kalo la n'a tugura tile nɔ wal leili iza yaghshaha n kalenna sufɛla la ni dibi donna a ma dan ye dɛ a ko wasama'i wa ma banaha ne ala kalenna kabakolo la ani masa min y'a dilan a ko wal ardi n kalenna dugumakolo la adamadenw a bɛ min kan wa ma tahaha ani masa min y'a fɛnsɛn aw sen kɔrɔ

ala y'i kale k'a kale k'a kale ka sɔrɔ k'a fɔ ko lahara mana se jɔn maa si ti don ka alijinɛ na maa si fo mɔgɔ min zaka
mɔgɔ min y'a ni ko k'a jɛ k'a sanuya mɔgɔ min y'a ni ko k'a jɛ k'a sanuya

a ye mun fɔ a ye a ko wasiyabaka fatahir a ko mamadu n ka kiraya lase n k'i ka fini saniya fɔlɔ wasiyabaka fatahir i ka fini saniya
an ye mun ta saniya la ko i ka t'i ka dɔlɔki ko k'a jɛ fini saniya o bamanankan b'an yɛrɛ fɛ yan
a karisa i ka fini nɔgɔlen don dɛ karisa ka fini nɔgɔlen don n'o dugumakolo nɔgɔ ko tɛ ko
i jogo ka jugu siga t'o la karisa ka fini nɔgɔlen don karisa ye jogo jugu ye siga t'o la o ye wulibali yɛrɛ ye o tuma na wasiyabaka fatahir muhamadu i ka fini saniya fɔlɔ yanni i ka kiraya lase ko i bɛ ne ala bato i ka fini saniya ji saniya bɛ se ka y'a la mais a ti dan ye dɛ wa siyabaka fatahir i ka fini saniya o kɔrɔ i jogo dilan ka ɲɛ o tuma na yan a ko maa si kunna ti ja kada aflaha man
kaleni wolonfila kɔfɛ mɛ i yɛrɛ bɛ tafsirikɛlaw tɛmɛntɔ ye nin kan i b'a fɔ u m'a ye. kada aflaha man mɔgɔ de kunna jara lahara mɛ an karamɔgɔ e kɔni kalanna i ye kuranɛ durusi durusili dama tɛ e bɛ fɛn dɔn kuranɛ na hali kira tile la maa t'o dɔn mɛ o dɔnniba in bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ko yɛlɛmɛna e bolo wa a bɛ ala bolo de
ni ko bɛ ala bolo ala ko maa ti don alijinɛ na kada aflaha man mɔgɔ de kunna jara zakaha mɔgɔ min y'a ni saniya yanni ka se ni ala ma amin mɔgɔ min y'a ni saniya yanni ka se ni ala ma an kana karamɔgɔw an kana mɔgɔw nɛgɛ wa ma ala rasuli ilal bala foyi tɛ kira ka ci seli kɔ a ye wulibali fɔ ala ka jɔnw ye n'u ma sɔn aw y'a seko kɛ siga t'a la ayidara mɛ n'a ye mɔgɔw nɛgɛ ala ka danga bɛ nkalontigɛla kan ala ka danga bɛ nkalontigɛla kan amin qad aflaha man sakaha
mɔgɔ min y'a ni saniya ko olu de y'alijinɛnadenw ye mana jahanamanaden ye jɛni ye ala a ko wa kad khaba man dasaha
a y'a fila tugu ɲɔgɔn na mɔgɔ kunna jara min y'a ni ko k'a saniya a ko nka mɔgɔ kunna koyara mɔgɔ kunna jara min y'a ni ko k'a jɛ nka mɔgɔ kunna koyara man dasaha ni maa min y'a ni ɲagami jaba ni namara allahu akbar mm, siga t'o la a silamɛw n'a danna nin kuranɛ suran kelen ma ɔhɔ nin b'a bɔ walahi nin b'a bɔ degun jumɛn bɛ jamana in kan bi ɔhɔ jaba ni nkalon siga t'o la o don seli kɔni an bɛ k'a sɛbɛkɔrɔ kɛ misiri yɛrɛ bɛna caya so ye oh. mɛ ni ne kumana aw fɛ oh. ala kira ni sahabaw aw m'u ye ne m'u ye mɛ n'a fɔra o fɛn o fɛn oh. ko kira ni sahabaw foyi ti jigin a kɔnɔ jogo ɲumanya ɲɔgɔn kanu sabati hɛrɛ siga t'o la o dama don mɛ anw de ko an bɛ ka k'olu ladege bi karamɔgɔw de bɛ kira nɔ na ɔhɔ e, ala k'i sara karamɔgɔw de bɛ kiraw nɔ na bɔn o tuma na ni karamɔgɔw bɛ kiraw nɔ na karamɔgɔw de ka kan ka kiraw jogo jira kunfinw na
n'i da ye wa ɔhɔ n'i da ye an'i yɛrɛ jogo ye a silamɛw lahara a man nɔgɔn dɛ
a yɛrɛ bɛɛ ɲɛ b'a la seko tɛ miliyari b'i bolo i bɛ sa k'a to faama sɔrɔdasiw kɛmɛ bɛ k'i garide marifa b'u bolo
kolonkalani b'u bolo n'o ye lanserekɛti ye o b'u bolo
fɛn bɛɛ b'u bolo u bɛ ka k'e garide mɛlɛkɛli mawuti bɛ n'i ni ta hali maa ti kuma ni ko gɛlɛyara karamɔgɔw bɛ wele bɛ wele nasi bɛ fɛn ɲɛ sɛbɛn bɛ fɛn ɲɛ nka sɛbɛnsɛbɛnna ni nasitigi yɛrɛ don dɔ la mɛlɛkɛli mawuti bɛ n'a ni minɛ sɛbɛn ni nasi cɛ a tɛ se ka foyi ban
o tuma na se bɛɛ ye ala de ta ye mɔgɔ kan'i yɛrɛ nɛgɛn an kana an yɛrɛ nɛgɛn dɛ ko bɛ ban
ko bɛ ban
ko bɛ ban don dɔ la a k'i n'a fɔ an kun tɛ yan ɔ i kelen dɔrɔn de bɛ ta ka bɔ i ka so ma i yɛrɛ i ye tɔɔrɔ bɛɛ kɛ yanni i ka so in papiye sɔrɔ a diyara
don o don i bɛ mɛri fɛ yen i tile k'i sigi awɔ sini i ka na fo ka taa papiye sɔrɔ ka tila ka baara daminɛ ka so jɔ ka nafolo ɲini ka muso furu. ka n'olu bila so kɔnɔ ka denw sɔrɔ k'olu balo k'u furakɛ ɔ nafolo sɔrɔla hɛrɛ sɔrɔla mɛ sɔɔni dɔrɔn oh! i ni bɛ bɔ i la i yɛrɛ denw dɛ olu de bɛ mɔgɔw wele ko a ye na dɛ amara i ka cɛ a ka fɛn ma ɲɛ dɛ a fatura sisan
la ilaha illallah oh wa a banna koyi i ta banna dɛ
wari bi to yan fɛn bɛɛ bi to yan ala de b'i kɔnɔ sa siga allahu akbar Eh, ala b'i kɔnɔ oh min b'a juge a kɛra a ɲɛna seere wele t'a la siga t'o la a kɛra ala ɲɛna i ye fɛn o fɛn kɛ ala bɔra a bɛɛ kalama allahu akbar han siga t'o la Hey, ala b'a bɛɛ kalama b'a kalama i bɛ sɔrɔ ka cɛ ɔhɔ an karamɔgɔ ka t'i da dingɛnin in kɔnɔ a koronnen don siga i yɛrɛ denkɛ bɛ yen i den bɛ yen i kɔrɔw n'i dɔgɔw bɛ yen jee maa si t'a fɔ ko a y'a muɲu dɔɔni la a y'a teliya sa n'u ma na a tɛ taa n'a ye wa siga alahu akibaru o ye tiɲɛ n ko jigitigɛ da de don alahu akibaru i yɛrɛ de bɛ tugu u kɔ i fa b'u bolo ɔhɔ an ka taa
n'u fɛngɛna u b'a ni den ka dɔgɔ yɛrɛ u b'a la a den bɛ den nana lasina na jigin yan oh! den fitinin jigin dɛ i k'i fa i ka mɔgɔw dɛmɛ a k'a fa su da
oh!
jigi tigɛra tigɛra fo ka s'a dan na amin i datugulen sa mun bɛ yen i sara ka dɔɔnin min to yen musow b'a daminɛ ha a kana sɔn e kile dɔ in bɛ min a ka cɛso kile a y'o ɲini dɛ a y'o ɲini minɛta kan'o sɔrɔ a ye cɛso kile ɲini. walahi a kɛra i la ɲinɛnkɛre ko ɛ cɛso kile bɛ ɲini mun kama a muso bandi dɔ kana taa da yɛlɛ ka wari ta o kuma na a ye cɛso kile ɲini dɛ kabini yen hmm. min b'a ta fɔ min t'a ta fɔ bɛɛ bɛ miiri daminɛ i musow kɔni dɔ b'a miiri ɛ a dɔgɔkɛ in kɔni o na ne furu siri dɔ b'a fɔ ɛ ne kɔni ti furu a dɔgɔnin ma o ni maa tɛ kɛ k'o fɔ dɛ o kelen bɛ ka k'o fɔ ne kɔni ti furu a dɔgɔnin ma a terikɛ musa jan in kɔni ne kɔni n ɲɛsin b'o de a kɛra jeni na a kɛra de la kuma na i ka sini labɛn i yɛrɛ ye i ka denmisɛnw ladon i k'u jogo dilan la yadkhulul jannata sayyi'ul milika aljaha ala kira kan wulibali don Te. maa o maa sara Na. ka mara jugu to i kɔ ko ala y'alijinɛ haramuya i ma siga ah i denw Te. ka sa k'i denw to walimuso tigɛ la Ɔhɔ. ka sa k'i denw to babila janya la Ɔhɔ. e bɛ misiri kɔnɔ Te. e m'i denw jogo don Naam. e ka sa ten Ɔhɔ. hali n'i ni kira tun sera lahara o kulu ɲɔgɔn na i bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ kira ko lamɔjugukɛla tɛ kisi olu denw de filɛ mɔgɔw la nin faw bɛ misiri kɔnɔ denw de bɛ ka balawu jigin mɔgɔw kan baw bɛ misiri kɔnɔ o denw de bɛ ka balawu jigin mɔgɔw kan aw bɛ mun na misiri kɔnɔ ala ko lamɔkɛla jugu t'i don alijinɛ na ne dɛsɛra bɛ yen hali kira dɔw dɛsɛra mɔgɔ bɛ dɛsɛ i denw na i bɛ dɛsɛ i ka lamɔ dɔw la nka diɲɛ bɛɛ b'a dɔn i dɛsɛra ala b'a dɔn i dɛsɛra wa diɲɛ b'a dɔn i dɛsɛra mɛ ani k'i denw bila bajanya la ten u bɛ dɔrɔgu ta ka mɔgɔw tɔɲɔ seli t'a la dɛ hali n'i sara misiri kɔnɔ i ti kisi karamɔgɔw a ye jɔ ala kɔfɛ a ka ala ka tiɲɛ fɔ c'est-à-dire tiɲɛ fɔ t'i mangoya manja bɛ ala de bolo al izzatu lillahi jamian

mɛ n'i ye mɔgɔ nɛgɛn i ka kuma jara a tulo la mɛ a bɛ tigɛ i la dɛ a bɛ tigɛ a bɛ tigɛ i la n b'o de fɔ karamɔgɔw ye waritigi wo faama wo an ka jɛ nin bɛɛ kɔ an ka to faamaw ka faama kɔ aw kana jigi tigɛ ala la walahi n'i y'i sɛmɛ ala la a b'i wasa man yatawakkal ala allah kafa

a fɔra éducation tiɲɛna dɔrɔgu o kɛra mali marabaatiga ye bi mɛ an bɛ kuma faamaw fɛ don o don an bɛ ka ka kuma u fɛ fana mɛ faamaw denw t'a ta dɛ olu lamɔna ka ɲɛ olu faw bolo siga t'o la ah non ah, a bɛɛ b'anw de kan anw fantandenw a bɛɛ b'anw de kan faamaw denw t'a ta olu bɛ ka k'u denw kalan de k'u éduquer ko n'u tɛ olu kana anw mara an'an denw mɛ anw denw de bɛ ka ka dɔrɔgu ta ka fanɛni kɛ ka banɛni kɛ ka ɲɔgɔn sɔgɔ ni muru ye ka taa sira tigɛ mɔgɔw ɲɛ k'u ka nafolo minɛ alors n'an y'an sigi ko faamaw a bɛ k'anw de la a bɛ k'an na siga t'o la mun na alimamiw tɛ kutuba yɛlɛ nin kan sike Allahu akbar a ka kan mun na karamɔgɔw tɛ waajuli yɛlɛmɛ dɔɔni ɔhɔ sike a yɛrɛ dun y'a dɔn i ni ala cɛ min fil'i kɔfɛ misiri kɔnɔ ka seli Ɔhɔ. i y'a dɔn i ni ala cɛ a bɛ janɛmɛ kɔnɔ Tiɲɛ. a ka mara cogoya kama Ɔhɔ. wa e yɛrɛ bɛ janɛmɛ kɔnɔ parce que i ma fɛn fɔ a ye tee siga t'a la
ayidara
karamɔgɔw an ka to ala kɔ siga t'a la
kana siran dɛ ayi bɛɛ mɔgɔ caman bɛ se ko n'i y'a fɔ dɔrɔn u b'i neni eh, u b'i neni ala kira nenina a nenina sigi ala kira bɔra halalaya la ko a fa den tɛ Allahu akbar ala kira ɲin fila karila kafiriw fɛ e t'o kalama wa sigi a b'a kalama oh. ala kira gɛnna ka bɔ a faso la a taara sa tunga fɛ madina Allahu akbar a bali
e ko i b'o kira nɔfɛ e bɛ siran k'u b'i neni neni bɛ mun tiɲɛ foyi a bɛ fɛn tiɲɛ tiɲɛnikɛla de ye siga t'o la
n'i bɛ ala kɔ ni jinɛ ni adamaden bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'i kelen dɔgɔya ala b'i kɔrɔta tiɲɛ siga t'o la o ye wulibali yɛrɛ ye

minnu b'u yɛrɛ kalama k'a sɔrɔ silamɛya ma wara an fɛ yan tan cɛ kun b'a muso bonya muso b'a cɛ bonya denw kun bɛ bangebaaw bonya ni dugutigi ko min dugu bɛɛ bɛ s'a kan hali ni nkalon don siga t'o la o ye wulibali yɛrɛ ye mɛ a lajɛ bonya banna o la ne bɛ kuma denmisɛnninw fɛ kuma caman aw de ye sini ɲɛsigiw ye siga t'o la a y'a janto a yɛrɛ la hali ni maa m'a dilan a y'a yɛrɛ dilan a yɛrɛ ye tiɲɛ siga t'a la a y'a bangebaaw bonya denmisɛnw allahu akbar i y'a fɔ a ye bangebaaw bonya a kana sɔn ka bangebaaw dɔgɔya dɛ allahu akbar maa o maa n'i fa ka kan naam i ka dɔgɔyalima kana s'a ma siga t'a la kana kɛ allahu akbar barika bɛ yen dɛ a bɛ yen o de bɛ cɛw tɛmɛ ɲɔgɔn kan tiɲɛ n'o tɛ wurudi tɛ nkalon don i ka kɔlɔsi kun don aa allahu akbar hayidara nkalon don tiɲɛ siga t'o la
wurudi ka si ɲɛ haluwa don ɔhɔ a ye mɔgɔw kan'i ye bilen yɛrɛ siga ni barika t'i la fo k'i sa i tɛ ba tigɛ ayi i t'a tigɛ a bali o ye wulibali ye
denmisɛnw a kana jɔn barika la dɛ nkalon tɛ allahu akbar siga t'o la ale donna an ka jamana na yan yanni ala ko ka na yan barika allahu akbar a ye bangebaaw bonya siga t'a la a y'a dɔgɔy'u ye allahu akbar u sunɔgɔ kuma a ka misikiw a y'a kan dɔgɔya u kana bangebaaw tɔɔrɔ n'i siranna ala ɲɛ jɛnɛya dabila a man ɲi nka n'i ma siran ala ɲɛ barika ɲini kama kana sɔn ka na n'i tulonkɛɲɔgɔn ye i fa k'a ye kana sɔn
danga belebele don tiɲɛ siga t'o la kana fɔ ayi Allahu akbar tɛ kɛ
fɔlɔ tɔnbogotigiw de tun bɛ yen jɛnɛyakɛ ɲɔgɔn tɛ dɛ tɔnbogotigiw ni sɛnɛ bɛ kɛ dunun bɛ fɔ npogotigiw bɛ tɛgɛrɛ minɛ ka dɔnkilidala bɛ dɔnkili da kamalenw bɛ sɛnɛ kɛ o y'a sɔrɔ o de tun ye dɔrɔgu ye fɔlɔ Allahu akbar o ye wulibali yɛrɛ ye
k'a fɔ npogotigiw filɛ i b'a sama i bɛ taa bali i yɛrɛ la tuma min na Ɔhɔ. o b'a sɔrɔ foro banna Hee. a m'a jɛ u ka t'i kɔ digi tee Allahu akbar siga t'o la o de tun bɛ yen fɔlɔ tee siga t'a la a ye cɛkɔrɔbaw ɲininka bani o b'a kalama o Eh, n y'a fɔ o kɔnɔna na Ɔhɔ. npogotiginin dɔw bɛ yen Naam. u bɛ sin ka u ka musɔrɔ ɛ, fini bɔ u kun na ten Ɔhɔ. ka n'o don cɛ kan na Tee. kamalennin kan na Ɔhɔ. o ka jugu dɔrɔn o kun ye i sara sa bilahi ko bɛɛ de kun ye nin ye ka npogotigi ka fini biri i kan na a ye cɛkɔrɔbaw ɲininka o mana kɛ fɛn o fɛn ye sa o ko bi ban de mais jɛnɛya ko kun tɛ dɛ a ye cɛkɔrɔbaw ɲininka nin y'a sɔrɔ silamɛya yɛrɛ ma bonya yan bilahi anw fɛ yen n'a dɔnna du o du mana dɔn ko nin du in bɛ jɛnɛya kɛ bilahi dugu maa sɛbɛ si tɛ furu kɛ yen abada abada maa kelen kama du bɛ bɔ a la o y'a sɔrɔ silamɛya ko tɛ u tɛ seli yɛrɛ.
ne y'a fɔ ye muso dɔ y'a yɛrɛ faga a den taara bamakɔ tilemakɛ la a denmuso nana ko denmuso furula k'a ma sɔrɔ so bilahi muso ye bula de min bula bula min bɛ kɛ fini na k'a caman kɛ ji la k'a nɔɔni k'a min a sara yanni fajiri cɛ k'ale den ma sɔrɔ so siga muso tafetigi tiɲɛ Allahu akbar aa bali mais an ka alimamiw bɛ ka kutuba kalan he ala de ye jurumu yafaba ye ɔhɔ a y'a kɛ hali n'i ye maa fa seli dɔrɔn Allahu akbar la ilaha illallah ɛ nin ye mun diinɛ ye foyi aa zamzamiw Allahu akbar
ni kuma surunya aw ye n bɔri oh siga t'o la bugunikaw aw ka kan ka ala fo dɛ siga t'o la an nana minkɛ sanji ko ko firiri o kɛra ne ka kumandan ɲiginna e ne ko ala n ko faamaw bɛ ka ka ɲigin dɛ mais moriw olu hinɛ tɛ n na parce que olu tun bɛ se ka ala wele ko ala a to ten

ala ka nafolo di ala ka kɛnɛya di ala ka limaniya di ala ka labanw ɲɛ n ti fila fara ala kan n ti fila fara ala kan n ti jɛnɛya kɛ n ti sonyɛli kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ

i b'a fɔ karamɔgɔ bɛɛ ye hali ni mɔgɔ kɛmɛ don an b'aw bisimila i y'a faamu n'i y'a fɔ minnu ye ni mɔgɔ hakɛ min b'an kana an bɛ fɔlɔ k'o o fɛngɛ an b'u bɛɛ Aydara!
Aydara! Aydara!